tano bɛ an dumunibaga ala kelen pe de tano bɛ anw minbaga ala kelen pe de tano bɛ anw kɛnɛyabaga ala kelen pe de alihamdulilah bi ne ni teriw an bɛna kuma aw ye imam mahamud diko a ye kumakan min fɔ fɔrɔmu kɛnɛ kan forum de bamako an bɛna an da don a la ka walawalali di aw ma a kumakan na imam mahamud diko ye kuma min fɔ fɔrɔmu kɛnɛ kan an bɛna walawalali di aw ma a la ka d'a kan kumakan nin kan ka walawala parce que a ko le peuple malien est pris en otage le peuple malien mali jamanadenw bɛɛ k'u bɛɛ talen bɛ otage la u bɛɛ talen don otage la nin ye imam mahamud diko ka kuma ye a ye nin fɔ bi an bɛna walawalali di kumakan nin kan a ye kuma terme fila de kɛ kuma nin na a kɛtɔ ka kuma nin fɔ a ye terme fila de ta ka baara kɛ ni kumakan fila ye o kumakan fila o bɛ min fɔ an bɛn'o fɔ aw ye o kɔrɔ ye mun ye an bɛn'o fana fɔ aw ye aw minnu bɛ ka professeur ɛlaji yakuba nama sangare lamɛn bi aw b'aw ka tata t'a la i b'a dɔn ne ko aw ma don mun na asimi ka san kelen dafara mali kunna n bɔra n ye wideyo kɛ n ko autorité mɔgɔw ma n ka video kɔnɔ n k'u k'u kɔlɔsi sisan n ko yɛlɛma donna kow la juguw tun bɛ baara min kɛ fɔlɔ juguw ye baara kɛcogo yɛlɛma u nana ni kɛcogo kura de ye sisan o kɛcogo kura n k'o bɛ daminɛ cogo di k'a fɔ ko jamanadenw ka jamana ka gɛlɛya ta k'a yira jamanadenw na walasa jamanadenw ka muruti u b'o baara de daminɛ ka jamana ka gɛlɛya ta k'a yira jamanadenw na walasa jamanadenw bɛ muruti sogo ka gɛlɛn malo ka gɛlɛn ɲɔ ka gɛlɛn ainsi de suite u bɛna mɔgɔ dɔ de bila o baara la erɔpu ni ameriki ni faransi bɛna mɔgɔ dɔ de bila k'o baara kɛ erɔpu ameriki faransi olu de ye mali jugu ye olu bɛna mɔgɔ dɔ de bila k'a fɔ ko jamana ka gɛlɛn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fɛnw ka gɛlɛn u ka kɛlɛ bɛna ɲɛsin o de ma sisan u kɛlen bɛ ka kudeta mun labɛn o kudeta de bɛ sen na sisan u ye kudeta mun labɛn ni o de baara bɛna kɛ ne y'o de fɔ o don kunasini an kɔrɔ n ko bɔn n ko a baara labɛnnen don n k'a baara bɛna kɛ mɔgɔ dɔw labɛnnen don a kama ka ban a bɛ imam mamu diko ka kuma lamɛn le peuple malien est pris en otage ko mali jamanadenw ko dɔw kɛlen bɛ k'u kuru olu kunna k'u minɛ u t'u sago la u b'olu de bolo ko mali jamanadenw mɔgɔ dɔ poronnen b'u kunna k'u minɛ u yɛrɛ t'u sago la se t'u ye k'u yɛrɛ bɔ o tigi bolo nin ye imam mamu diko ka kuma ye n ye kuma min fɔ tile fila dɔrɔn a baara daminɛ filɛ nin ye a baara daminɛ de filɛ nin a ye terme mun employer pour que ka kuma nin daminɛ o terme lamɛn yan a ko cogo di orgueil a ko arrogant k'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye k'olu ye arrogantw de ye ko communauté internationale k'olu orgueil ko orgueil b'olu la o kɔrɔ ye mun ye nin kuma fila n'i y'a da ɲɔgɔn kɔrɔ n'i taara kodɔnmɔgɔw fɛ yen n'i taara ɲininikɛlaw fɛ yen mɔgɔ min bɛ recherche kɛ n'i ye nin kumakan f'u ye dɔrɔn u b'a f'i ye ko mali mali min ye arrogant ye mali min ɲɛmɔgɔ ye arrogantw ye ko international communauté internationale min bɛ yen n'olu ye orgueil ye k'olu bɛ mali maîtriser u bɛ mali maîtriser n'u ka orgueil ye u bɛ tila ka mali mépriser k'u sen d'a kan k'a tereke ka mali ye k'a to yen k'u k'a kɛ komi ni ɲugutɔlafɛn u bɛ mali kɛ ɲugutɔlafɛn ye parce que mali ye daba jamana de ye mali ye jamana ye jamana mun n'a da ka bon n'a bɛ dabaya kumaw fɔ nin de ye mamu diko ka kuma ye mali ɲɛmɔgɔw da ka bon u bɛ dabaya kumaw de fɔ o tuma orgueil ale bɛ mun kɛ ale b'a mépriser a bɛ mɔgɔ daba a b'o mépriser a mɔgɔ t'a ka kuma la a t'a ka kuma jate nin de ye mamu diko ka kuma ye bi a ye kuma min kɛ ka kuma nin dafa o kɔrɔ ye mun ye ko jamanadenw tɔɔrɔla k'u sɛgɛnna k'u minɛlen bɛ otazi la ko politiki tɔn tɛ yen tugun ko société civile tɛ yen tugun politiki tɔn tɛ yen société civile tɛ yen sisan ale mamu diko de bɛ bɔ sa ale bɛ kɛ olu bɛɛ jɔyɔrɔ ye ale b'a fɔ hali n'u b'a minɛ hali n'u b'a interpele sisan sisan k'a minɛ sisan sisan ka taa ale kɔni b'a fɔ ayi mamu diko e tɛ interpele e interpele la a mɛnna asimi ye e interpele a mɛnna depuis très longtemps e bɛ kaso kɔnɔ a mɛnna mamu diko bɛ yɔrɔ min na sisan a ka jugu kaso ye ale bɛ plasi min kɔnɔ sisan u y'a bila yɔrɔ min na transition mɔgɔw ye mamu diko bila yɔrɔ min na o ka jugu kaso ye o mɔgɔ tɛ ka t'a ladon quatre murs ni ɲɔgɔn cɛ non c'est pas la peine ayi c'est pas la peine a ma se o la an bɛ min fɔ mamu diko ye n bɛ ladilikan dɔ di a ma jamana nin u y'a fereke 91 u y'a fereke 91 mais a tɛ fereke 2020 2022 a tɛ fereke a b'a fɔ mamu diko ye ko 2022 jamana nin tɛ fereke a tɛ fereke a k'o bila a kunkolo kɔnɔ a ka hakili sigi n'o ye ko jamana nin tɛ fereke 2022 kɔnɔ a tɛ fereke 91 u y'a fereke ahan ale yɛrɛ ko k'ale tun ye acteur principal ye a yɛrɛ da y'o fɔ mais 2022 a tɛ fereke dɛ a b'o fɔ a ye ni anw ka jamana ɲɛmɔgɔ de ye arrogant ye n'o de ye mamu diko kumakan ye bi a tɛ bali ne kɔni na parce que ne b'a dɔn ne bɛ k'a suivi de près mais a hakili bɛ min na o tɛ kɛ a b'a fɔ mamu diko ye ko ale hakili bɛ mun na k'o tɛ kɛ mali kɔnɔ mali faama dɔ ka na wari ta k'a di ale ma kalo o kalo nin kɛ tan k'o tɛ kɛ tuguni o banna o tun ye fɔlɔ o tɛ kɛ tugun haruna jara an ka foli b'i ye i bɛ layɛli la an balimakɛ haruna jara an ka foli b'i ye kosɛbɛ masha allah a b'a fɔ mamu diko ye n'a bɛ fɛ ka mɔgɔ de ɲini mɔgɔ min bɛ sigi jamana kunna min bɛ wari d'a ma kalo o kalo k'o tɛ kɛ mali kɔnɔ tugun parce que ale ka wagati dafara ale ka wagati dafara et je répète n ye nin f'u bɛɛ ye ka tɛmɛ mouvement démocratique mɔgɔw ka wagati dafara n y'a fɔ a mɛnna dɛ professeur elaji yakuba rasakare de y'a fɔ c'est à dire kunfɛ kuma tɛ dɔnni kuma de don kuma min bɛ ka bɔ ne da kɔnɔ n b'a ɲini de k'a lajɛ k'a fɔ numéro kɔnɔ n y'a fɔ n k'u bɛna mun de baara daminɛ depuis ale mamu diko ma bɔ ka kuma fɔlɔ ne ko n k'u bɛna baara mun daminɛ o de ye nin k'a fɔ jamana ka gɛlɛn jamanadenw tɔɔrɔla jamanadenw sɛgɛnna u b'o baara de daminɛ sisan ale de ale de y'u ka ɲɛmɔgɔba ye min bɛna baara daminɛ mais k'a ka fara dɛ a ka ko to ko k'a to a y'a fɔ mamu diko ye mamu diko ye ko a ka ko to n'o kɛra ko b'a to n bɛna hakilila dɔ d'a ma n bɛna kuma dɔ f'a ye ni denmisɛnnin san duuru ni san bɛ ka na n'o bɔra san kɔrɔ a lankolon ka boli san kɔrɔ k'a ko san kɔrɔ mɔgɔw bɛ tɛmɛ o la u t'a jate mais kamalenkɔrɔ san bi saba n'o ye fini bɔ a la ka boli san kɔrɔ tilegan fɛ k'a b'a ko hmm. Hmm. a fɔ mamu diko ye k'a k'a kɔlɔsi dɛ denmisɛnnin san duuru o bɛ se ka fini bɔ a la san kɔrɔ sɔgɔma ou tilegan fɛ ka boli san kɔrɔ k'a ko o bɛ faamu mais kamalenkɔrɔ san bi saba ka fini bɔ i la i lankolon ka boli san kɔrɔ k'i b'i ko san kɔrɔ tilegan fɛ walima sɔgɔmada fɛ k'a ka miiri nin kuma na ko mamu diko k'a miiri nin kuma kɔrɔ la a ka nin faamu a ye nin kuma ta k'a s'a ma a ka nin faamu n'a ye nin faamu o de da ka di a la ɛ mais n'a tora ka kuma n'a y'a pan nin kuma kunna a bɛna ko ye dɛ n'a y'a pan nin kuma kunna a bɛna ko dɔ ye comme a tɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲa a tɛ kɛ ɲuman ye ahan ka d'a kan maa b'i bolo su i yɛrɛ ɲɛ la k'i ɲɛ fila ci maa b'i bolo su i yɛrɛ ɲɛ la k'i ɲɛ fila ci k'a sɔrɔ mɔgɔ ma maga i la fiyewu n b'o fɔ mamu diko ye ka kuma kuncɛ n'o ye a ka hakili t'o la ko a ka hakili to nin kuma la porofɛsɛri elaji yakuba araba sangare kumakan don mamu diko ma orgueil ale ye arrogant méprisé anw ka jamana ɲɛmɔgɔ de kɛra arrogantw ye ale bolo bi ale mamu diko bolo bi ale teriw kɛra orgueilw ye ale teriw y'anw méprisé u ka sira t'an na u mago t'an na u b'u sago kɛ anw na o de b'a hakili kɔnɔ k'a k'a bɔ a hakili kɔnɔ a k'o bɔ a hakili kɔnɔ ahan nin de y'u ka mentalité ye kumakan fila min bɔra mamu diko da kɔnɔ kumakan nin préparé la fɔ Élysée kɔnɔ kumakan min bɔra mamu diko da kɔnɔ nin kumakan préparé la fɔ maison blanche kɔnɔ orgueil arrogant nin kumakan préparé la fɔ maison blanche kɔnɔ a préparé la fɔ fɔ l'Élysée kɔnɔ fɔ Faransi masakɛ sigiyɔrɔ kɔnɔ nin kumakan préparé la de k'a don Mamadu Diko da kɔnɔ a kumakan préparé la de k'a don Mamadu Diko da kɔnɔ kuma nin tɛ gansan ye dɛ kuma nin labɛnna de a préparé la de i ma kuma fila dalen ɲɔgɔn na orgueil arrogant Hmm. Allahu akbar bi m'an bila diɲɛ kɔnɔ dɛ an ye recherche caman kɛ a y'a fɔ Mamu Diko ye ko an ye recherche caman kɛ an bɛ ko caman kalama wagati min na Faransi roi san mun na ni Turki bɛ ka tasuma da Faransi kɔ kan tiriki kelen kelen nin a ye san kɛmɛ duuru kɛ a bɛ ka faransi gosi san kɛmɛ duuru a bɛ ka tasuma da faransi kan tiriki kelen kelen nin faransi roi ye nin manamanakan sugu de fɔ wagati min na a bɛ ka taa tinizi ani egypte o y'a sɔrɔ fatimitu de bɛ yen silamɛ tɔn dɔ tun bɛ yen ko fatimitu olu de tun bɛ mara la tinizi ani egypte allahu akbar an b'u ka kow dɔn an b'u ka kow nacogo dɔn mais masakɛ min y'a bɔ a da kɔnɔ o san kelen a ka kow banna tiriki masaw y'a faga o don san de u y'a capté tinizi pɔri la k'a faga faransi roi min y'a nin kumakan ni ɲɔgɔnna kumakan kolon bɔ a da kɔnɔ ni ɲɔgɔnna manamanakan bɔ a da kɔnɔ walasa ka tinisew ni tirikiw bila ɲɔgɔn na a ni tigɛra o ni san de mamu diko n'i tɛ histoire la an b'o f'i ye bi i b'i hakili t'o la nin ye ko labɛnnen de an b'a dɔn mɛ an ka jamana n'i y'a labɛn i bɛ to a la cɛ o cɛ n'i y'a labɛn i bɛ to a la ma dɔwɛrɛ fɔ ɲinan ni cɛ o cɛ ko k'i bɛ ko labɛn nin jamana in kɔnɔ i bɛ to a la siga foyi t'a la a tɛ yɛlɛma maa tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ se k'a yɛlɛma tu t'a la ta t'a la saraka t'a la tu t'a la ta t'a la saraka t'a la ahan nin kuma tɛ yɛlɛma dɛ a y'a fɔ mamu diko ye ko kuma min donn'a da k'an b'a bɔ yɔrɔ dɔn an bɛ kuma nin bɔ yɔrɔ dɔn ahan masa min y'a don a da olu masaw bɔra mun na olu ta cɛna nin kumakan kɔfɛ nin kumakan kɛra k'u halaki a ye kuma min bɔ a da kɔnɔ nin kuma ɲɔgɔn de kɛra k'olu masa dɔw halaki k'a ka ɲɛnamaya ban nin kumakan ɲɔgɔn de kɛra k'a ta tiɲɛ k'a halaki a n'o bɔra ale mamu diko da kɔnɔ bi a ka sigi k'a kɔ lajɛ masha allah a ka sigi k'a kɔ lajɛ ala de bɛ kow latigɛ kow bɛ ala de bolo a tɛ adamaden bolo a bɛ ala de bolo o tuma an b'a fɔ mamu diko ye anw ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa t'anw fɛ yan min ye arogan ye o tɛ yen ça n'existe pas chez nous o tɛ mali ye an bɛ mali min dɔn an bɛ mali min kɔnɔ arogan tɛ yan an bɛ mali min kɔnɔ olu bɛ fɛn de kɛ olu bɛ ko de kɛ ko min n'a bɛ lakale olu b'o de kɛ u tɛ kuma dɛ non non non olu tɛ kuma olu bɛ ko de kɛ ko min bɛ lakale an kɔni b'o de dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw la u y'an jugu ye k'an jugu mɛtirize k'a minɛ ka sɔrɔ k'an jugu bila k'a yɛrɛ kɛlɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ b'o kow de baara kɛ an kɔni b'o kalama mɛ arogan an ka jamana kɔnɔ an t'o dɔn an t'o dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔ la mɛ komi ale de b'a dɔn a ko k'u k'ale interpele u k'ale minɛ ayi ale minɛlen don ka ban mamu diko minɛlen don ka ban ale t'a yɛrɛ bolo a t'a yɛrɛ bolo a bɛ hɛn de bolo hɛn juguya a b'o de bolo a bɛ juguya de bolo juguya juguya ni adamaden juguyara dɔrɔn i ka juguya de b'i ronger a b'i ronger k'i ronger fo k'i halaki a bɛ juguya de bolo sisan sinɔn a t'a yɛrɛ bolo mamu diko t'a yɛrɛ bolo tuguni a bɛ juguya de bolo sisan o tuma an b'a fɔ a ye ala subhana wa taala ka hakili ɲuman d'a ma a ka segin a kɔ fɔrɔmu kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ ko jamanadenw bɛ otazi la o tɛ tiɲɛ ye diɲɛ bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi diɲɛ bɛɛ mali yɛrɛ ka nɔgɔn mali yɛrɛ ka nɔgɔn ni jamana caman ye bi o tuma an b'a fɔ otorite mɔgɔw ye u kana fɔ k'u bɛ mamu diko minɛ u b'u b'a interpeller non c'est pas la peine u k'a minɛ ale minɛlen don ka ban yan dusukun na min bɛ dusukun na o y'a minɛ ka ban i m'a bɔra ale da kɔnɔ ko parti politiki tɛ mali kɔnɔ ko société civile tɛ mali kɔnɔ kuma banna yen o parce que ale donlen bɛ sɔrɔ u bɛɛ ka dogo la k'a ye bɔ an k'a kɛ u ko k'u tɛ bɔ o de y'a k'a k'u tɛ yen o n'i y'a ye a ko k'u tɛ yen kuma nin kɔrɔ de b'a la ne y'a fɔ dɛ a burankɛ n y'a fɔ a burankɛ ye isa kaw jim k'a bɛ taa don parena kan a bɛ taa don nin kan an ka bɔ an k'a kɛ tan n ko i b'i yɛrɛ sɛgɛn o tɛ se ka kɛ mali kɔnɔ o banna o tɛ se ka kɛ a bɛ dɔw hakili la k'olu donna ɲɔgɔn kan i n'a fɔ sɛki umari sisɔkɔ n terikɛ don n balimakɛ don mɛ a bɛ ka erɛri belebeleba dɔ kɛ n teri don an bɛ kuma a bɛ ka erɛri belebeleba dɔ kɛ k'a fɔ k'olu de bɛ bɔ olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ apɛli kɛ non i tɛ se i tɛ se ka n'i yɛrɛ sɛgɛn n'i y'i bila baji kan i bɛ to a la ka n'i yɛrɛ sɛgɛn révolution tɛ mali la tuguni fo san mugan ni seegin san bi saba révolution tɛ mali la n y'o fɔ aw ye aw hakili t'o la mamu diko komi e ko ko maa tɛ yen tugun société civile tɛ yen parti parti politique tɛ yen e yɛrɛ y'a fɔ e mamu diko de y'a fɔ ɔ n'u tɛ yen o b'a yira élection tɛ yen parce que élection na parti politiki de bɛ taa élection na ɔ ni parti politiki tɛ élection bɛ kɛ mun na élection tɛ yen c'est clair ça c'est clair voilà anw y'o de fɔ ne professeur ɛlaji yakuba sangare y'a fɔ n ko ni demokarasi mana ban jɛkulu dɔ de bɛna fanga ta o jɛkulu bɛna fanga mara n'u ye fanga mara u bɛ san mugan ni seegin kɛ u b'a di ɲɔgɔn ma u b'a di di ɲɔgɔn ma fo ka se san mugan ni seegin san bi saba ma mɔgɔ tɛ se k'a minɛ u la maa tɛ yen min bɛ se k'a minɛ u la ne y'a fɔ a mɛnna ɔ mamu diko n bɛ min f'i ye komi i ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye aroganw de ye o tɛ tiɲɛ ye i ye kuma fɔ kuma min ni fili b'a kɔnɔ i ye kuma fɔ kuma min ni tiɲɛ tɛ fili b'a kɔnɔ mais dusu de y'i bila k'a fɔ dusukasi de y'i bila k'a fɔ parce que olu y'e bila kɛrɛfɛ u y'a dɔn e ye mɔgɔ sugu min ye u y'e da kɛrɛfɛ i ko k'i bɛ kuma u fɛ ko non an t'i ka kuma la an t'a fɛ an ka kuma n'i ye parce que e bɛ yɔrɔ o yɔrɔ halaki de bɛ yen mamu diko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mamu diko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ halaki de bɛ yen hɛrɛ tɛ yen n bɛna preuve d'aw ma n ye mamu diko ka video dɔ pase eh, a ka video dɔ la ou kutuba dɔ la pase bi a bɛ ka kuma seli kan n bɛna rectification di a ka kuma caman na bi kumakan naani kumakanden naani b'a ka kuma kɔnɔ n bɛna o rectifier mais o tɛ kɛ bi o bɛ kɛ don wɛrɛ peut-être sini 21 heures n'o y'a sɔrɔ an bɛ nin na an bɛ segin ka kuma o kan mais bi ta an bɛ kuma a ka nin kuma de kan k'a fɔ anw ka jamana ɲɛmɔgɔ orgueil de ye eh non pardon olu ye arrogants de ye c'est ça le problème o de ye kuma cɛjugu ye o de ye kuma ye kuma min n'a ma bɔ hakilima kunkolo kɔnɔ a ma bɔ da ɲuman kɔnɔ a ma bɔ dusu ɲuman kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ min kɛra sababu ye ka jamanadenw fagali jɔ jamana ɲɛmɔgɔ min kɛra sababu ye ka jamanadenw fagali jɔ e ko k'o ye aroganw ye jɔn bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ jamanadenw faga faransi états-unis union européenne o de bɛ ka an ka jamanadenw faga e ko k'olu ye orgueil de ye k'olu bɛ anw mépriser e ye mun mɔgɔ sugu ye e kan ka wele cogo di mamu diko e ye mun mɔgɔ sugu ye i bɛ wele cogo di tɔgɔ jumɛn de b'e la tɔgɔ jumɛn de kan ka fɔ e ma sisan n'an taara kuranɛ kɔnɔ n t'a dɔn an bɛna tɔgɔ min f'i ma kuranɛ kɔnɔ parce que ala subhanahu wa taala kumana nin mɔgɔ sugu kan ala subhanahu wa taala a ko cogo di ala subhanahu wa taala kumana nin mɔgɔ sugu kan kuranɛ kɔnɔ a ko a ko ten ala subhanahu wa taala a kumana nin mɔgɔ sugu kan kuranɛ kɔnɔ a ko cogo di a ko n'a ye maa o maa ye a ye maa o maa ye kuma fila b'a nɛn kan k'a kan'a ka kuma lamɛn nɛn fila b'a da kɔnɔ a kan'a ka kuma lamɛn k'o b'a yira ko dusukun fila b'a kɔgɔdisi la mɛ ale ala ye dusukun kelen de bila adamaden bɛɛ kɔgɔdisi la ala ko n ye dusukun kelen de bila adamaden bɛɛ kɔgɔdisi la a bɛɛ mɛ n'a ye maa o maa ye nɛn fila b'a da kɔnɔ k'o kɔrɔ dusukun fila de b'a kɔgɔdisi la ale ala m'a bila filanan bila yen filanan a yɛrɛ de y'o fabrike k'o bila yen ko mamadu diko ka nin kɔrɔ ɲini k'a dɔn awa ba n ka foli b'i ye i bɛ filɛli la i ba ko mamadu diko a ka nin kɔrɔ ɲini k'a dɔn ala subahana wa taala a y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ma dusukun fila bila maa si kɔgɔdisi la dusukun kelen de bɛ adamaden bɛɛ kɔgɔdisi la ko n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ni nɛn fila b'a da kɔnɔ a kuma ka nɛn fila bɛ bɔ a da kɔnɔ k'o tigilamɔgɔ ko dusukun fila b'a kɔgɔdisi la ale ma filanan bila yen filanan ye sitanɛ ta bilalen ye sitanɛ de ye filanan bila yen an b'a fɔ ala subahana wa taala ye ala subahana wa taala ka hakili ɲuman d'a ma an b'a fɔ mamadu diko an bɛ segin an ka kumakan nin kan denmisɛnnin san duuru sɔgɔmada fɛ walima tilegan fɛ a ye fini bɔ a la lankolon ka boli san bɛ ka na ka boli san kɔrɔ siraw kan kare kɔnɔ a bɛ ka boli san kɔrɔ k'a ko san kɔrɔ mɔgɔw bɛ tɛmɛ o la o tɛ kuma mɛ kamalenkɔrɔ san bi saba ka fini bɔ i la tilegan fɛ walima sɔgɔmada fɛ ka boli san kɔrɔ k'i b'i ko un ko dɔ b'o kɔfɛ ayi siga t'o la ayi ko dɔ b'o kɔfɛ dɛ ko dɔ b'o kɔfɛ ko mamadu diko ka miiri nin na a ka miiri nin na nin ye porofesɛri elaji yakuba sangare n bɛ danni yɔrɔ la n b'a fɔ mamadu diko ye ko anw ka ɲɛmaw ko aroganw tɛ ko mɔgɔw don mɔgɔ min bɛ ka jamana minɛ a juguw la n'i bɛ jamana minɛ i jugu la jugu ka boli bɛ caya jugu ka plan bɛ caya wa jugu bɛ teriw ɲini a yɛrɛ la teri caman i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ han jugu bɛ teri ɲini a yɛrɛ la an b'a kalama o ameriki ni faransi o ye faramasɔnw de ye c'est les faramasɔn u ka piye bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ faramasɔn u ka maa bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ an ni faramasɔnw de bɛ kɛlɛ la bi mali otorite ni faramasɔn de bɛ kɛlɛ la bi ayi siga t'a la dɛ an ni faramasɔn de bɛ kɛlɛ la bi ɔ u ka jamana i bɛ i bɛna taa jamana o jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ u ka maa sigilen bɛ jamana nin bɛɛ kɔnɔ o tuma a tɛ bala anw na k'a fɔ nin bɔra imamu dɔ da kɔnɔ o tɛ bala anw na mɛ an b'a fɔ ala subahana wa taala ala subahana taala kiri nin ɲɛna e de y'a bɛɛ mɛn e de b'a bɛɛ kalama ala an ka jamana kɔni b'i bolo i ye mun daminɛ e ala de b'a laban ayi siga t'o la ala de y'a daminɛ wa ala de b'a laban maa tɛ se ala la i ka plan tɛ se ala la i ka kodɔn tɛ se ala la i ka se tɛ min bɛ se ka boli ala kan o se t'i ye maa si tɛ yen ni se b'i ye i bɛ se ka se min bɛ boli ala kan o se t'i bolo o tuma ala subahana wa taala mali b'ale de bolo bi o tuma an b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ a ka mali kɛ malidenw ka hɛrɛ sago ye malidenw bɛ min nɔfɛ n'o ye hɛrɛ a k'o don mali kɔnɔ hɛrɛ tɛ sɔrɔ gɛlɛya kɔ malidenw a ye gɛlɛya kun maa si tɛ taa ɲɛ n'i ma gɛlɛya kɛ o tɛ se ka kɛ o se ka kɛ n'i sen fununa n'i ko ko a nɛn ka bɔ f'i k'a sɔgɔ de n'i m'a sɔgɔ a nɛn tɛ bɔ i bɛ dimi de kun walasa nɛn ka bɔ o tuma an ka jamana a nɛn de bɛ ka bɔ sisan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la saya dɔgɔyara saya jɔra an denw tun bɛ sa don o don duguw tun bɛ ci don o don nin bɛɛ dabilara nin bɛɛ ala ka dɛmɛ de ye ɔ mɔgɔ min ye nin bɛɛ dabila k'olu ye aroganw ye nin ye kabako kuma ye dɛ mɔgɔ min kɛra sababu ye ka sɔrɔdasiw fagali jɔ ka dugu cili jɔ k'olu ye aroganw ye nin ye jamanaden dɔ de mankan ye o jamanaden kan ka wele cogo di o jamanaden tɔgɔ ye tɔgɔ jumɛn ye tɔgɔ jumɛn de kan ka fɔ o jamanaden ma ala kɔni ko ko dusukun kelen de bɛ bɛɛ dusukun na ale ye adamaden fɛn fɛn dan a ye dusukun kelen de bila bɛɛ dusukun na bɛɛ kɔkɔ disi la dusukun kelen bɛ bɛɛ kɔkɔ disi la mɛ ni wari dusukun nana fara kan a bɛ kɛ dusukun fila ye dɛ wari nafolo a man ɲi a ye hadamaden caman halaki ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma ala k'an kisi faramasɔn tɔɔrɔ ma olu ka janfa ala k'an kisi tɔɔrɔ ma an b'a fɔ ala subahana taala rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar an b'a ɲini ala subahana taala fɛ a k'an si a k'an sɔn diɲɛ hɛrɛ la a k'an sɔn alikiyama hɛrɛ la n'o ye yo don laban hɛrɛ ye a k'an kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma an b'o ɲini dannibaa ala fɛ a k'an sɔn diɲɛ hɛrɛ la a k'an sɔn don laban hɛrɛ la wagati laban hɛrɛ la a k'an kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma ala de bɛ se k'o kɛ an b'a fɔ mamudu diko ye a ka miiri a ka miiri mɛ n'ala subahana taala sɔnna a ma a bɛna faamu sɔɔni a tɛ mɛɛn a bɛna faamu a ka jɔ a ka kow jɔ kow banna mangoro wora ni mangoro wora mangoro wora mangoro wora de den tɛ mangoro la koyi a y'a fɔ mamu diko ye ko den tɛ mangoro la koyi den tɛ yen dɛ den tɛ mangoro la mangoro wora ahan a y'o fɔ a ye ala subahana taala a ka kow b'o cogo la wagati de bɛ kow la ni wagati sera a bɛ jɔ a wagati bɛ boli kow kan koyi a y'a fɔ imami ko wagati bɛ ko la wagati bɛ ko la wagati bɛ ko la wagati sera a sera a dan na a sera a dan na o tuma ala subahana taala ka dugu ɲuman jɛ ala ka wagati wɛrɛ yira an na n'ala subahana taala sɔnna ma n ye paji dɔ dayɛlɛ o paji a bɛ se ka taa o kan parce que waati nataw la n bɛna yɛlɛma o paji kan ni kumakanw ye min ye diinɛ kumaw b'a la kɛnɛya kumaw b'a la mayitism b'a la eh, ɲɛtaga ɲɛtaga adamaden ka ɲɛtaga o kumaw b'a la sɛki kulubali n ka foli b'i ye mashallah adamaden ka ɲɛtaga an bɛna kuma olu kan i bɛ taa i bɛ bɔ nɔgɔ la cogo di i bɛ kɛ i bɛ kɛ mɔgɔ ye cogo di i bɛ se sɔrɔ cogo jumɛn i bɛ fanga sɔrɔ cogo jumɛn na an bɛna kuma olu kan an bɛna kuma kɛnɛya fana kan adamaden bɛ kɛnɛya cogo jumɛn e sira sangare tarawele sira sangare an ka foli bɛ fo faransi an ka foli b'aw bɛɛ ye ɛɛ an bɛna kuma nin bɛɛ kan o la a bɛ taa paji kan paji professeur ɛlaji yakuba burama sangare n'aw cayara a kan wagati min na an bɛna to ka video caman kɛ ale kan mais an bɛna heure kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ vingt et une heures ye ou bien vingt et une heures trente an bɛ to k'a k'o ye wagati mɔgɔ caman bɛ don ka bɛn n'a ye o wagati kɔnɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔw kan n'ala subahana taala sɔnna ma n'ala subahana taala sɔnna ma ani politiki kumaw bɛ bɔ a kɔnɔ sa pas de problème parce que n'an ye fɛn mun ye mali kan an bɛ mali lajɛ chaque mois kalo kalo n bɛna kɛ sisan n yɛrɛ kan kalo kalo n bɛ mali lajɛ n bɛ don a kɔnɔ k'a lajɛ mun de b'a kɔnɔ ya n donna a kɔnɔ k'a lajɛ dɔrɔn o don a preuve bɔra ka da kɛnɛ kan bɛɛ y'a ye sisan n ye min fɔ o de baara bɛ ka kɛ sisan bɛɛ bɛɛ ɲɛ b'a la kunasini dɔrɔn ne ye nin kuma fɔ mais bi a filɛ kɛnɛ kan dɔnni tɛ nkalon ye dɛ n'i t'a dɔn n'i t'a dɔn mais dɔnni ye tiɲɛ de ye ala subahana taala o de fɔ a ko n ye adamaden dɔw dan n y'u dan ka dɔnni don u la a ko dogo don solomana k'a ye dɔnni d'a ma ka fanga d'a ma dawuda a ko ko n ye dɔnni d'a ma ka fanga d'a ma c'est-à-dire ale bɛ dɔnni d'i ma a bɛ fanga d'i ma n'a y'a diya a bɛ dɔnni dɔrɔn d'i ma a bɛ fanga to yen ala subahana taala bɛ ten de yusufa a ye dɔnni d'a ma y'a ye ala bɛ dɔnni d'a ka jɔnw de ma dɔnnibagaw de bɛ yen dɔnnibaga caman bɛ yen mais a b'a fɔ imamu ye ko wagati mangoro wora mangoro wora o tuma k'a ka hakili t'o la k'a kana bɔ ka boli a langolo k'a to san bi saba la ko o tɛ hɛrɛ ye a ma san bi saba ka bɔ i langolo ka boli san kɔrɔ allahu akbar a y'a fɔ imamu ye k'o tɛ hɛrɛ y'a ma dɛ k'o ye balawu de y'a ma o ye halaki de y'a ma o ye taɲɛ de y'a ma ala k'an kisi o ma wassalamu alaikum ila liqa